Dia daoibh, a chairde Gael, is mise Arlene agus beidh mé libhse inniu chun beagáinín a phlé faoi ghramadach na Gaeilge. So welcome, my name is Arlene and I will be with you today talking gach rud bunaithe ar ghramadach, gramadach na Gaeilge eh, don tsraith shóisearach. So, tosóimid ar dtús. Céard atá i gceist le gramadach na Gaeilge? So nuair a smaoiníonn tú faoi ghramadach na Gaeilge tá an-chuid ann. So tá briathra ann, tá réamhfhocail ann, tá aidiachtaí, adjectives, ainmfhocail chomh maith, tá neart rudaí ann, okay? agus is bunstruchtúr é gramadach na Gaeilge le haghaidh gach rud a dhéanfaidh tú amach anseo, so the basic structure, ok, of any language, go háirithe sa chás seo an Ghaeilge. So, feicfimid ar na píosaí eile, ok, na gnéithe eile den ghramadach. So an chéad rud mar is gnáth, tá na haimsirí ann. So, cén sórt aimsirí atá i gceist? Bhuel, tá an aimsir chaite, an aimsir láithreach, an aimsir fháistineach agus an modh coinníollach. Agus tá siad ann sa Ghaeilge, ok, agus caithfidh siadsan a bheith ar eolas agaibh nuair a théann sibh amach anseo, ok, or nuair a théann sibh ar aghaidh. Chomh maith leis sin, tá an aidiacht sealbhach ann. So, céard atá i gceist leis an aidiacht sealbhach? Bhuel, sin possessive adjective, okay? So, nuair a úsáideann tú mar shampla mo chóta, do chóta, a chóta má tá buachaill i gceist, a cóta má tá cailín i gceist, ár gcóta, ok, nuair atá muid ag caint faoin grúpa, muid, bhur gcótaí, agus a gcótaí. Okay? Agus tá rialacha faoi leith a ghabhann leis, leis na píosaí sin. Tá na réamhfhocail éagsúla ann, agus tuigeann sibh ar fad na réamhfhocail, ar, de, do, faoi, ceann idir, mar shampla. Tá an peann ar an mbord nuair a chuireann tú an t-alt leis. Okay, so when we put the, we have a réamhfhocal ar, and then an t-alt the, an, nuair a chuireann tú iad le chéile, ar an mbord, ag an siopa. An t-alt, luaigh mé é sin, ciallaíonn sé sin the as Gaeilge. So an san uimhir uatha, so in its singular form, it's going to be an, in its plural form, na, okay? So, an to na, okay. Aidiachtaí. Tá aidiachtaí éagsúla ann. Déanann siad cur síos ar na hainmfhocail. So they describe na hainmfhocail ar fad. So mar shampla, mór, beag, corcra, aon rud mar sin. Tugann sé níos mó eolais dúinn faoi na hainmfhocail. Céimeanna comparáide na haidiachta, céard atá i gceist leo? Bhuel, sna céimeanna comparáide na haidiachta, tá siad briste síos. Tá bunchéim ann, tá breischéim ann, Agus tá sárchéim ann. So, mar shampla, nuair a thógann tú an aidiacht mar atá, b'fhéidir, mar shampla, mór, breischéim na haidiachta, nuair a chuireann tú is leis, ok, ar, tá brón orm, nuair a chuireann tú níos leis. níos mó, so sin an breischéim, agus sárchéim, sin is, is mó, ansin. Leanfaimid ar aghaidh, tá na huimhreacha ann agus tá grúpaí éagsúla de na huimhreacha, so tá na huimhreacha pearsanta againn, nuair atá muid ag caint faoi dhaoine, when we're talking about people, okay? duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear, seachtar, ochtar, naonar agus a leithéid. Okay. Um, nuair atá muid ag caint faoin ord, okay, an chéad, an dara, an tríú. Okay. Agus ceann eile, okay, tá mála amháin agam, tá dhá mhála agam, tá trí mhála agam, okay, agus nuair a leanann sé ar aghaidh ar nós sin. So,

céadna. Is duine blank é Seán, is duine chairdiúil é Seán, is duine tuisceanach é Seán, mar shampla. So sin an copail nuair atá is i gceist. Tá an tuiseal ginideach ann, okay? agus is éard atá i gceist leis an tuiseal ginideach, okay? Cúig chás ann, so there's five different ways to recognise the tuiseal ginideach.

sin seomra or sin rang, an focal le haghaidh room sin seomra agus nuair a chuireann tú iad le chéile when you put them together seomra ranga so the second one always changes its spelling So tá neart samplaí ann, we've loads of different examples, deireadh seachtaine, mar shampla, sin ceann eile. Now, i ngach ceann de na haimsirí, in each of our tenses, we have an chéad réimniú, which I usually call grúpa 1, or G1 anseo, grúpa 2, an dara réimniú, agus i ngrúpa 3 le haghaidh na briathar neamhrialta, for irregular verbs. So, céard é an scéal leis an gcéad réimniú? Well, cén sórt briathra a thiteann isteach ansin? Well, briathra le shiolla amháin agus briathra le dara shiolla nuair atá fada ar an dara siolla ansin. So, Mar shampla, an briathar tóg, ok, sin siolla amháin, one syllable, dún, tá siadsan togha chun dul isteach sa ngrúpa sa ghrúpa sin, they're all fine to go into that group, as well as taispeáin, ok, we have two syllables, but, fada ar an dara siolla, but we've our fada on the second syllable in there, so tá sé sin togha chomh maith. An dara réimniú. So, céard atá i gceist leis an dara réimniú? Bhuel, briathra le siolla dhá shiolla nó níos mó, okay? so more, more than two syllables. Okay? So cén sórt briathra ar féidir linn a chur isteach ansin? What kind of verbs could we put in there? Well, mar shampla, dúisigh, okay? nuair a smaoiníonn tú air, dúisigh, dhá shiolla. ceann eile, ceann, ag. Sampla eile, im, ar. Titeann siadsan isteach sa dara réimniú. Agus ansin tá na briathair neamhrialta againn, so our irregular verbs. So fanann fréamh an bhriathair mar an gcéanna, so the stem will always stay the same, so the stem of the verb stays the same. ach athraíonn an briathar i ngach aimsir, but it changes in every tense, ok? Tá 11 bhriathar ann, we know that, there's 11 verbs. Abair, beir, bí, clois, déan, faigh, feic, ith, tabhair, tar agus téigh. Caithfimid caithfimid a bheith cúramach leis na cinn sin, ní leanann siad na gnáthrialacha, they don't follow the normal rules, so caithfimid a bheith cúramach leo, so we have to be careful with those. So, féachfaimid ar an aimsir chaite ar dtús. So, gach am nuair atáim ag múineadh an aimsir chaite do na daltaí atá os mo chomhair amach, Díreoimid isteach ar na bunrialacha. So we'll always have a look ag na bunrialacha don aimsir chaite. So, céard atá i gceist leis na bunrialacha? Well, tá trí riail i gceist agus beidh na cinn seo ar eolas agaibh. So, cuirtear séimhiú tar éis chonsain. So cuireann tú séimhiú tar éis chonsain, mar shampla, chuir mé, dhún sé. Ceann eile, nuair atá guta i gceist, cuirtear D is camóg roimh ghuta, D apostrophe roimh guta, mar shampla, d'ólamar agus d'oscail siad. Agus nuair atá F i gceist, so caithfimid ceapaire F a dhéanamh, so we have to make an F sandwich mar a deirtear, ok? D is camóg roimh an F agus séimhiú ina dhiaidh, ok? So i gcónaí, bí ag faire amach ansin le haghaidh ceapaire F, always think of your F sandwich there, ceapaire F ag teastáil. So. Tá dea-scéal ann maidir leis an aimsir chaite. Caithfimid an deireadh muid a athrú. Sin an t-aon rud. It's the only thing we have to change. Ok, an deireadh muid. So, sa chéad réimniú, féachfaimid ar na deirí. So, an chéad rud atá ann ná tá na cinn leathan ann. agus tá na cinn caol ann, mar shampla. So, le haghaidh na cinn leathan, an deireadh atá ann ná AMAR agus na cinn caol EAMAR. Sin foirfe. Ciallaíonn sé sin, that means that's the only thing that we have to change, okay, gach ceann eile, tá siad go breá. Nuair a fhéachaimid ar an dara réimniú, arís, tá na deirí leathan agus na deirí caol ann, so we've our deirí leathan agus caol arís, AI fada OMAR, I fada OMAR, okay? Déan cinnte go bhfuil na gutaí leathan agus caol ar eolas agaibh, so just make sure that you remember leathan le leathan agus caol le caol. I know it's said loads of times but always remember it, leathan le leathan, A, O, U, caol le caol, I agus E. Now, an briathar saor nó an saorbhriathar, ok, ciallaíonn siad an rud céanna. So, is éard atá i gceist ansin, leis, níl a fhios againn cé a rinne an gníomh, so we don't know who did the action. So, mar shampla, bhris sé an doras. He broke the door. So we know who broke the door. Ach maidir leis an mbriathar saor, the forainm, tá sé sin bainte amach. That's taken out. So we don't know who did the action. So, tá rialacha faoi leith a ghabhann leis an mbriathar saor, so we have particular rules with our briathar saor ansin. So, féachfaimid ar na deirí ar dtús, so let's have a look ag na deirí anseo. So tá na cinn leathan ann agus na cinn caol le haghaidh grúpa 1 agus grúpa 2 anseo. Ach bí cúramach, Ní leanann an briathar saor na bunrialacha so. na briathar saor ní leanann sé na bunrialacha doesn't follow our basic rules, which were séimhiú tar éis consain, D uaschamóg roimh guta agus D uaschamóg roimh F agus séimhiú ina dhiaidh. So caithfimid a bheith cúramach faoi sin. So we have to remember that. So déanaimid sampla. Let's do an example.

Na rialacha atá i gceist, the rules, bris, titeann sé isteach i ngrúpa a haon, falls in group one, briathar caol atá i gceist ansin, so it's a caol verb there, so cuirimid é sin isteach. B R I S, agus an deireadh caol, let's put in deireadh caol ansin, okay, briseadh an doras. Ní féidir linn séimhiú a chur isteach, we can't put in our séimhiú, so we leave it as it is. Briseadh an doras. So má leanaimid ar aghaidh chuig an fhoirm ceisteach agus an fhoirm diúltach, so an fhoirm ceisteach, reduce, so our question form. Now, gach am, bainimid úsáid as ar móide séimhiú. Every time we use ar, móide séimhiú, ar plus séimhiú, okay? Mar shampla, for example, ar cheannaigh tú madra nua. Ar cheannaigh tú tá an séimhiú isteach ansin. Ar oscail tú Did you open the door? Ar oscail tú an doras ar maidin, mar shampla. Ach tá eisceachtaí i gceist, but we do have exceptions to that rule, agus caithfimid a bheith cúramach leo, we have to be careful with those. Tá na heisceachtaí anseo. Tá sé bhriathar ansin nach leanann an riail sin, so we have six verbs there, they don't follow the normal rules. Okay. An raibh? An bhfuair? An ndeachaigh? An ndearna? An ndúirt? Agus an bhfaca? Now, má fhéachaimid ar na píosaí seo, or ar na heisceachtaí seo, if we look at these exceptions, an raibh? Tagann sé sin ón briathar bí, comes from the verb bí. An bhfuair? Tagann sé sin ón mbriathar faigh. An ndeachaigh? Tagann sé sin ón mbriathar téigh. An ndearna? Tagann sé sin ón mbriathar déan. An ndúirt? Tagann sé sin ón mbriathar abair. Agus an bhfaca? Tagann sé sin ón mbriathar feic. So gach am nuair atá tú ag iarraidh ceist a chur le chéile san aimsir chaite agus ag baint úsáid as aon cheann de na briathra sin, bí, faigh, téigh, déan, abair, or feic, you have to use an. So an raibh, an raibh tú ar scoil inné, an bhfuair, an ndeachaigh, an ndearna, an ndúirt, an bhfaca. Chomh maith le sin, Leanfaimid ar aghaidh chuig an fhoirm dhiúltach. Let's have a look at an fhoirm dhiúltach. So, an ghnáthriail atá ann ná níor móide séimhiú. So our normal rule is níor móide séimhiú. Ach, féach ar an gceann seo. Well, let's have a look Ok, tá eisceachtaí ann chomh maith agus tá na sé bhriathar chéanna ann chomh maith, so we've our same six verbs there coming into play again. So cúpla seo samplaí ansin. So ar cheannaigh tú madra nua? Ok, so níor. These are níor cheannaigh mé madra nua.

Agus tá na briathra neamhrialta ann chomh maith, and we do have our irregular verbs there chomh maith, mar shampla, abair, scríobhann tú síos, dúirt mé, dúirt tú, dúirt sé, dúirt sí agus dúramar, agus leanann sé ar aghaidh le haghaidh na cinn eile. So, sin na fréamhacha, so those are all the stems, ach athraíonn siad ó aimsir go aimsir, but they change from tense to tense.

So, na cinn leathan atá ar an taobh clé agus saghas ar dheis ansin tá na cinn chaol ann. Agus an briathar saor chomh maith. So tá sé tábhachtach go bhfuil na deirí seo ar eolas agaibh, ok, and it's important to know these. Tá na cinn eile le haghaidh an dara réimniú ann ach bígí an-chúramach leis na cinn sin, but be very careful with these ones. Cén fáth? Bhuel, an t-aon difríocht idir an chéad réimniú agus an dara réimniú, okay, de réir an píosa mé, ná an fada. Our fada's the only difference there. So tá sé an-tábhachtach go gcuirimid isteach an fada má táimid ag caint faoin dara réimniú, ach má tá tú ag caint faoin gcéad réimniú, ní féidir leat an fada a chur isteach. Tá an briathar saor ann chomh maith, chomh maith anseo. Ok. Agus arís, ní chuirimid aon rud leis, we don't put anything with our briathar saor ansin. So, an fhoirm ceisteach. Ok, dea-scéal, an móide urú, so we've our an móide urú le haghaidh an fhoirm ceisteach anseo. agus an fhoirm dhiúltach, bainimid úsáid as ní móide séimhiú, ach tá eisceacht amháin ann, we have one little exception there, ní agus deir. Má fhéachaimid ar an fhoirm Cheisteach, if we look at the foirm Cheisteach ansin, okay, do you buy sweets? mar shampla. So let's jot down I buy sweets. I buy sweets every day. So mar shampla, ceannaím, ceannaím milseáin gach lá. So an riail atá i bhfeidhm, our rule is we put down an, mar shampla, agus an t-urú, and the urú. So the urú that goes before C is G. So an gceannaíonn, ok, an gceannaím milseáin gach lá, mar shampla, or an gceannaíonn tú milseáin, put it in there, an gceannaíonn tú Neilson.

Leanfaimid ar aghaidh ansin chuig an aimsir fháistineach. Let's have a look ag an aimsir fháistineach anois. So, arís, tá an chéad réimniú ann agus tá na deirí leathan agus na deirí chaol ann. So we have na deirí leathan agus na deirí chaol. Tá an briathar saor ann chomh maith. We have our briathar saor also isteach ansin.

An fhoirm ceisteach atá ann, so we still have the same rule, an móide urú le haghaidh an fhoirm cheisteach anseo, ach bí cúramach, tá eisceacht amháin ann, but we do have one exception to that rule there, an bhfaighidh. Ok, tagann sé sin ón mbriathar faigh, comes from the verb faigh. Tá an fhoirm dhiúltach againn ansin, an riail chéanna atá ann, we've our same rule, ní móide séimhiú, ach tá dhá eisceacht ansin, two exceptions, ní déarfaidh agus ní bhfaighidh ansin. Now, tá an modh coinníollach ann chomh maith. So we do have our conditional tense here. An modh coinníollach. Agus is éard tá i gceist ná úsáidtear an modh coinníollach nuair atá coinníoll i gceist. So you use it when there's a condition.

the National Lottery, thógfainn turas timpeall an domhan agus d'fheicfinn na nithe is suimiúla atá ann. So I would take a trip around the world and I would see the most interesting things. Arís tá nasc idir an Modh Coinníollach agus an aimsir chaite de réir na bunrialacha. So there's a link between the Modh Coinníollach

maidir leis an Modh Coinníollach, agus feicfidh tú an nasc ar an scáileán ansin. So, an ndéarfá le daoine dul nó gan dul chuig ceolchoirm nó cluiche peile? Ok, so usually sometimes with the léamhthuiscint, they might put in ag an deireadh. An ndéarfá le daoine would you say to people dul nó gan dul, to go or not to go? An molfá le daoine an leabhar a léamh? Would you recommend people to read this book? Nó ar mhaith leat féin dul go dtí? Would you like to go to pé rud ansin? Agus is féidir libh an Modh Coinníollach a úsáid, you can use the Modh Coinníollach, chun an cheist sin a fhreagairt. So, sin an sampla a bhí ann ar an bpáipéar samplach CNCM, ok, i 2019. So, bunaithe ar an sliocht thuas ansin, an ndéarfá féin le daoine dul nó gan dul ag féachaint ar an scannán A Star is Born? Is leor dhá fháth le do fhreagra. So, that's where you would be using, ok, I would.

Arís, feicfidh sibh cúpla samplaí den Mhodh Coinníollach sa phíosa seo, so siúlfainn ar scoil nó rothóinn ann mura mbeinn san ospidéal, so I would walk to school or I would cycle if I wasn't san ospidéal. So tá neart samplaí eile den Mhodh Coinníollach sa phíosa seo agus tá sé just go maith chun iad a phiocadh amach, okay, agus rachaimid tríd na rialacha a bhaineann leis na cinn seo i gceann soicind. So, na rialacha, mar a dúirt mé cheana, cuireann tú séimhiú okay, ar an mbriathar, so cuireann tú séimhiú ar chonsan, okay, mar is gnáth, cosúil leis an aimsir chaite, séimhiú ar chonsan. Arís, nuair atá F i gceist, ok, caithfimid arís an ceapaire F a úsáid, we have to use our ceapaire F arís anseo, ok? D uaschamóg roimhe agus séimhiú ina dhiaidh. Chomh maith leis sin, ok, nuair atá guta i gceist, caithfimid D uaschamóg a chur roimhe. So when we have our guta, D uaschamóg a chur roimhe.

saghas difriúil ó na gnáthrudaí a fheiceann sibh, they're a little bit different, okay? agus an fuaimniú atá ann nó an foghraíocht, the pronunciation there, okay? hen, sin an píosa sin, hen, há, píosa eile, okay? hoc, an píosa seo. le haghaidh sé agus sí, so úsáidimid hen, so we use hen here instead of putting something with mé, ok, so d'úsáidfinn mar shampla, ok, or d'úsáidfeá, so instead of tú, úsáidimid há ansin. Then tá mar shampla d'ús, um, mar, mar úsáideann tú bhrisfeadh sé, sí, ok, Bhrisfeadh sé, bhrisfeadh sí, bhrisfimis ansin, bhrisfeadh sibh agus siad, agus an píosa eile ansin, fidís, so in ionad ag úsáid siad, so instead of using siad, ok, idís ansin. Tá an briathar saor ann chomh maith, we do have our briathar saor there as well, agus is féidir leis na bunrialacha a chur isteach don briathar saor, and you can use na bunrialacha at this time. Ok, so sin, tá, you can use na bunrialacha sa mhodh choinníollach. Má leanaimid ar aghaidh, if we move on then again, ok, na cinn chaol atá ann. Ok, tá siad beagáinín aisteach, tá a fhios agam é sin, they do look a little bit different, ach lean leo, stick with the endings. Maidir leis an dara réimniú, tá na cinn leathan agus tá na cinn chaol ann chomh maith, so we do have our um, leathan and chaol endings arís. Ok, tá an fhoghraíocht saghas mar an gcéanna, the pronunciation is very similar chuig na cinn a rinneamar cheana. so just coimeád iad i bhur n-intinn. Tá an fhoirm ceisteach ann chomh maith, an móide urú arís, so we have our question form again, an móide urú, agus tá eisceacht amháin ann ansin. Agus an t-eisceacht sin, ok, an bhfaighfeá, ok, an bhfaighfeá ag teacht ón mbriathar faigh. coming from the verb faigh, briathar neamhrialta atá i gceist. Okay. Arís, bí cúramach leis an mbriathar faigh, careful with faigh. Okay. Arís, gheobhainn. Okay. Tá sé an-cosúil le gheobhaidh, it's very similar to gheobhaidh. Bhí sé sin san aimsir fháistineach, so just bí cúramach leis an gceann sin. Agus an fhoirm dhiúltach, we have our negative form there, ní móide séimhiú le haghaidh gach rud, we're using ní móide séimhiú, ach bí cúramach, ní déarfainn, ní bhfaighinn ansin, ag teacht ón mbriathar abair agus ag teacht ón mbriathar faigh arís. Now, má leanaimid ar aghaidh, táimid chun díriú isteach ar na réamhfhocail simplí. So let's have a look ag na réamhfhocail simplí. Mar uaireanta bíonn eh, daoine meascaithe suas eh, maidir leis na cinn seo. So, na réamhfhocail, ar, de, do, gan, faoi, idir, mar, ó, roimh, thar, trí, um. Le haghaidh na cinn sin, cuireann siad séimhiú ar an ainmfhocal ina dhiaidh, they put a h on the noun after it. Mar shampla, Tá an abhainn sin faoi thalamh anseo, tá sé faoi thalamh. Léim sé de gheit, okay? séimhiú ann arís. Bhí mé ann um thráthnóna, séimhiú chomh maith. thug sé an leabhar do Mháire. Léim an madra thar gheata, agus bhí eagla ar Dhiarmaid roimh an madra. So cinn sin, cuireann siad séimhiú ar an ainmfhocal ina dhiaidh, it puts a h on the noun after it. na cinn eile anseo ag as do dar le chuig go, ní chuirtear faic leo, we don't need to put anything with them. So tá teach mór ag Seán, chuamar go Gaillimh inné ach bí cúramach, be careful if you have a guta, tháinig mé go hÉirinn ar maidin, okay, so just bí cúramach leis sin. Agus maidir le I, cuireann sé sin urú ar an ainmfhocal, it will always put an urú on the ainmfhocal. Mar shampla, Táim i mo chónaí i gCorcaigh. Okay? Táim i mo chónaí i gCorcaigh. Nó, another example. Táim i mo chónaí. Céard a tharlaíonn nuair atá Aontroim agat? Okay, táim i mo chónaí in Aontroim. Okay, athraíonn sé ó I go dtí in toisc go bhfuil dhá ghuta ag teacht le chéile. So táim i mo chónaí i gCorcaigh ach táim i mo chónaí in Aontroim ansin. Cúpla samplaí eile anseo. So tá slua mór, slua mór sa bhus. Sa cuireann sé séimhiú ar an ainmfhocal ina dhiaidh, puts a H on the noun after it. Beidh sé ann roimh, beidh sé ann roimh, bhí sé sin ar an liosta, roimh meán lae. Agus cuireann sé séimhiú ann. Bhíomar i, réamhfhocal I there, I móide urú, so bhíomar i gcruachás. nuair a theip ar an inneall. Bhíomar ag obair ó mhaidin, ansin, ó mhaidin, go, agus hoíche, go hoíche, an h roimhe. Tá séideán ag teacht faoi dhoras, okay? Cuireann tú an séimhiú i bhfeidhm ansin faoi dhoras an tseomra. Ní raibh de fhreagra an séimhiú i bhfeidhm arís, de fhreagra aici ach go raibh sí tinn. Tháinig an t-éan isteach trí fhuinneog leis an séimhiú ann chomh maith. agus tá siadsan an-an-tábhachtach, go háirithe le do chuid scríbhneoireachta ar fad ar aon nós, especially for your writing. Ach nuair a thagann sé leis an gceist ghramadaí sna páipéir. So anois, tá muid chun féachaint ar samplaí ó na páipéir scrúdaithe faoi dheireadh, mar a deireann sibh, ok? So, tá muid chun féachaint orthu ag díriú isteach ar chúpla ceann de na rialacha. Have a look ag an bpáipéar ó uh 2013. So, an ceann seo, sin an cheist a tháinig aníos ar an bpáipéar. So, má fhéachaimid air, 10 marc atá i gceist. Léigh an t-alt thíos dar teideal 'Paul Conroy, Ambasadóir Gaeilge CLG 2022', atá ar fáil ar www.gaa.ie. Feicfidh tú go bhfuil bearna sa téacs. Líon na bearnaí leis na bhfocail or leis an bhfocal as an liosta thíos is dóigh leat atá ceart. Bí cúramach, tá dhá focal ann nach bhfuil le húsáid in aon chor, there's two there just to trick you, ok, so ní bheidh siad in úsáid, there's two that won't be used ar chor ar bith. So, féachfaimid ar an bpíosa seo. Ok, tá muid chun díriú isteach ar an bpíosa seo ar dtús so we're going to zone in on this piece first of all. So, tá Paul Conroy ag imirt le foireann sinsir pheile na Gaillimhe. Ok, so tá sé sin imithe agus bhain siad é sin amach. Now,

means as, ok, as, agus cuireann sé sin séimhiú ar an ainmfhocal ina dhiaidh, it usually puts a séimhiú ach toisc go bhfuil guta i gceist, because there's a guta, níl aon séimhiú ann, ok. So, bhí Paul Conroy mar Ambasadóir na Gaeilge ag Cumann Lúthchleas Gael in 2022. Rugadh agus tógadh Paul le Gaeilge, born and raised le Gaeilge, i gcathair agus ansin cathair now caithfimid ceann eile a phiocadh we need to pick one cathair i Gaillimhe, cathair agus Gaillimhe, cathair nó Gaillimhe, cathair na Gaillimhe, cathair labhairt or cathair sé. So, arís, nuair a díríonn tú isteach air, cathair na Gaillimhe, ok, cathair na Gaillimhe, tá Paul sáite something saol na Gaeilge, right, so mar a fhéachaimid air, he is, tá sé sáite i, tá sé sáite i saol na Gaeilge. Tá an Ghaeilge fite fuaite i saol oibre something pearsanta Paul. Ok, so nuair a fhéachaimid air sin, Gaeilge um, is fite fuaite, it's interwoven in his work, something personal Paul. Right. So, can we say labhairt, ní féidir? Can we say sé, ní féidir? Will we say or, ní féidir? agus atá ag teastáil anseo. So tá an Ghaeilge fite fuaite i saol saol oibre agus pearsanta Paul, so in his personal and work life. Bíonn sé ag now an bhfuil aon rud gur féidir linn a chur isteach cinnte. Bíonn sé ag labhairt. Okay, he's talking ag labhairt Gaeilge. Chuile lá, same as gach lá, agus bíonn sé ag múineadh Gaeilge freisin. Okay. So uaireanta, okay, féach ar an focal ina dhia. Okay. Always look at the next word, okay, after the blank. Okay, chun cabhair ó thabhairt dit. To give yourself a little bit of help. Okay. So sin an céad chéim a bhí ann. Agus sin an dara rud a bhí ann, ok? Agus bhí ort ciorcal a chur timpeall an freagra ceart. So you had to put a circle around the correct answer. Now, maidir leis an gceist seo, bhí sé briste síos chuig A agus B, agus an píosa B a bhí ann ná luaigh an scannán Gaeilge nó Béarla is fearr leat, Tabhair dhá fháth le do rogha. So bhí sé sin an-deas ar fad mar cheist, ok? Píosa gramadaí bunaithe ar An Cailín Ciúin agus ansin bhí ort do rogha scannán a chur isteach sa bhosca agus cúpla rud a rá faoi. So, má fhéachaimid ar an gceann seo. So tá An Cailín Ciúin bunaithe ar an ngearrscéal, Béarla, Bhéarla nó mBéarla Foster. So tá sé bunaithe ar an ngearrscéal Béarla, so tá ciorcal timpeall Béarla, okay? gearrscéal agus Béarla. Sin foirfe. Uimhir a dó, is í an t-aisteoir óg, óige agus óig,

Uimhir a trí ansin, taitníodh, thaitin or taitneamh, an cailín le ciúin le daoine sa bhaile agus i gcian. So, we're using that structure. Taitníonn blank liom or thaitin blank liom ag brath ar an aimsir. Okay? An féidir linn é sin a úsáid? No, ní féidir. Táim ag baint taitneamh. Okay, would be here. So we'd have to have ag to be using taitneamh. So, caithfimid thaitin a úsáid, ok? Thaitin scríofa san aimsir chaite ansin, in our aimsir chaite. Now, tugadh ardmholadh, ok? So, tugadh ardmholadh do, don or den scannán an Cailín Ciúin. Now,

So tugadh ard-mholadh don scannán An Cailín Ciúin. Uimhir a Cúig ansin, bronnadh ocht, so ag caint faoi uimhreacha anseo, so bronnadh ocht, ok, is it ngradam, ghradam or gradam ansin? Well, nuair atá muid ag díriú isteach ar uimhreacha, ok, aon uimhir, ok, idir 7 go dtí 10 anseo, nuair atá muid ag comhaireamh rudaíonn sin, 7 go dtí 10, ok, bíonn urú ann, ok, so usually there's an urú le haghaidh na cinn sin. So ciallaíonn sé sin go gcaithfimid úsáid a bhaint as seo.

Ok, ná bí ró buartha leis na cinn sin, don't worry too much about these, ok, again, they are only a small amount of marks, ok, so ná bí ró buartha má tá tú ag streachailt leo, if you do find them tricky, eh, don't spend too much time on them, ok, níl ach deich marc i gceist le haghaidh cúpla ceann acu, there's only about ten marks for some of them, so arís,